Cúig, ceathair, trí, dó, haon, náid, beo! Dia dhaoib seo Brian arís ag léamh na nuaíochta as Meiriceá inniu Dé hAoine an t-aonú lá fichead mí Lúnasa dhá mhíle is a cúig déag. Sea, tá biseach orm. Nó an gceapann tú go bhfuil? Ar a laghad níl mé ag smúradh mar a bhí mé inné agus ní dóigh liom go mbeidh mé ag séideadh na sróine ach feicfidh muid, feicfidh muid, by dad. Tá an aimsir feabhsaithe, bhí sé diabhaltaí tais le trí lá, chomh tais sin nach rabhthas in ann dul amach mórán. Cé go ndearna mé é nuair nach raibh mé sa leaba ag casachtach. Cloiseann sibh b'fhéidir i mo ghlór go bhfuil slócht eicínt ionam. Tá. Tá scornach tinn agam ach d'fhéadfadh sé a bheith níos measa. Tá mé beo, tá mé ag teacht chugam féin agus tá mé ag léamh na nuaíochta. Scéal uimhir a haon, scéal uimhir a haon. Scéal náisiúnta uimhir a haon, baineann sé leis an triomach i gCalifornia. Mar is eol dúinn tá an triomach seo anois in san ceathrú bliain. Thosaigh sé sa bhliain 2012 agus tá eolaithe aeráide, tar éis a tabhairt le fios, is cosúil, go dtarlódh an triomach seo cibé, sé sin níl an triomach, ní hé téamh domhanda agus astúcháin, sin focal nua dom anois, astúcháin daonna is cúis leis an triomach é féin, ach tá an triomach idir cúig fán gcéad agus fiche fán gcéad níos measa mar gheall ar théamh domhanda a eascraíonn as na hastúcháin daonna, sé sin deatach agus Gal agus de focal eile atá ag teacht orm. Cibé. Tuigimid. Tá muid ag cur gásanna san atmaisféar agus tá na gásanna seo ag ag tabhairt cuma an tí ghloine ar an domhan agus tá an domhan ag téamh dá réir agus mar sin fiú má tá na triomaigh seo ag tarlú go nádúrtha tá siad ag tarlú níos measa agus níos measa arís. Bhíothas ag caint faoi tá mé ag lorg an focal event anseo sa bhfoclóir, ach ar ndóigh ní imeacht tá faitíos orm go bhfeicfidh mé sin sa bhfoclóir, eachtra, imeacht, cúrsa, babhta. Tarlúchán, Úsáidfidh mé an focal tarlúchán tá mé tar éis é a chumadh ach. Oibreoidh sé sna seanlaethanta, labhraítí faoi tarlúchán céad bliana, sé sin de réir na réamh, de réir na tuartha a rinne na hinnealtóirí, bíonn seans ann go dtarlódh abraimis tuile nó stoirm nó cibé rud spéirling. X amanntaí gach céad bliain. Agus dá dtarlódh sé uair amháin gach céad bliain ba tarlúchán céad bliain é. ach táthar ag tabhairt le fios go bhfuil na tarlúcháin seo ag tarlú a dhá oiread níos minicí ná mar a bhíodh siad, agus mar sin is tarlúchán caoga bliana iad seachas tarlúchán céad bliana. Tá aeráid. an domhain ag athrú go han-sciobtha. Cibé, baineann sé sin leis an triomach i gCalifornia agus mo thrua na daoine sin go léir i gCalifornia atá ag fulaingt faoi. Sea, baineann pictiúir an chéad leathanaigh, nó ceann ar bith eile, nó cúpla ceann eile faoin filleadh, ach an phictiúr mór os cionn an fhilleadh ná tithe faoi thine in Twisp, Washington. Agus séard atá sa scéal, tá sé, leanann an scéal ar aghaidh istigh sa nuachtán, ach níl mé ag dul isteach ansin, go bhfuil soláthar fear dóiteáin san iarthuaisceart, sách tearc na laethanta seo, go háirithe tar éis bás roinnt acu seachtain ó shin. Deirim go bhfuil faitíos ar toilteanaigh dul isteach sna tinte seo tar éis an méid atá tarlaithe agus fágann sin nach bhfuil go leor daoine ann chun troid in aghaidh na tinte seo. So arís, mo thrua an Iarthuaisceart, caithfear fanacht déarfainn go fómhar agus go ndófar na tinte seo amach. Bíonn scéal sláinte go minic ar. chéad leathanach an New York Times, tarlaíonn seo mar díolann scéalta sláinte agus go háirithe scéalta leis an bhfocal ailse iontu. Baineann an scéal seo le ailse brollaigh. Is is cosúil eh, go ndéantar eh, céard é an focal agus tosaíonn sin ar fá. Caithfidh mé é a lorg arís. Fáthmheas. Táthar ag fáthmheas 60,000 ban i Meiriceá gach bliain le ailse brollaigh céim a náid. Níl mé ag rá céim a haon anois ach céim a náid. Agus is saghas réamhtheachtaire é seo. Níl aimsithe sna scrúduithe seo ach cillíní a d'fhéadfadh iompú isteach ina gcillíní ailse nó nach bhféadfadh. Ach an rud is suimiúla faoi seo ná go dtéann formhór den 60,000 seo faoi scian.

difríocht ar bith ó thaobh rátaí báis de idir na mná seo. Déanadh fáthmheas céim a náid orthu i dtaobh ailse brollaigh agus mná nach bhfuair fáthmheas mar sin in aon chor, sé sin, níos ísle ná an dá pheata. Ní léir in aon chor go dtiocfaidh ailse as an fáthmheas seo. Níl fhios agam anois cá bhfágann sé seo cás na hailse brollaigh, is cás mór é i Meiriceá faoi láthair agus an mbeidh tionchar ag an toradh seo ar mar a dhéantar cóireáil ar mhná na hailse brollaí, cé go mbeidh. Feicfidh muid neosfaidh an saol. Má dhíolann sláinte, díolann. rás na hUachtaránachta freisin agus tá na drumaí ag bualadh go tréan agus go torannach faoi láthair. Bhain scéal inné le cé leis a bhain sé? Clinton! Bhain sé le Clinton. Inniu baineann scéal na n-iarrthóirí Uachtaránachta le Bernie Sanders. I ndáiríre níl ach dhá iarrthóir do ainmniúchán na nDaonlathach faoi láthair, Hillary Clinton agus Bernie Sanders as Vermont. Déanta na fírinne, tá fhios ag an domhan nach bhfuil seans ag Bernie Sanders an uachtaránacht a bhaint amach. Tá an campa tacaíochta atá aige róchúng agus rófhada amach ar an eite chlé. agus tá fhios ag Bernie Sanders seo, tá sé ag rith in aghaidh Hillary Clinton chun na vótóirí ar an eite chlé a bhaint di agus dá réir sin tionchar a bheith aige ar na polasaithe a nochtós sí agus í ag dul isteach sa toghchán uachtaránachta. Dar le cuid mhaith daoine is duine lárnach í Hillary Clinton. Ní rud dona é sin nuair a bhíonn tú ag lorg na huachtaránachta, is fearr le vótóirí daoine measartha seachas daoine i bhfad amach ar na heití, is cosúil. Neosfaidh an saol faoi sin freisin. Cibé, tá go leor den tuairim go bhfuil Hillary Clinton b'fhéidir rud beag rólárnach don Pháirtí Daonlathach agus go bhfuil sí i bhfad róchompordach le lucht an airgeadais agus na húdaráis agus mar sin tá Sanders go le toradh is cosúil ag gríosú lucht na heite clé chun na bancannaí

Cá bhfios nach n-éireoidh leis. Ach idir an dá linn, níl i gcampa Bernie Sanders ach cineál sideshow i gcomparáid leis an méid atá ar siúl ag Hillary Clinton. Is aici atá an tionchar agus an t-airgead. Ach fair play do Bhernie Sanders as feachtas mar seo a rith. Tá sé 73 bliana d'aois agus tá sé ag déanamh éachta do dhuine dhá aois. Ní dóigh liom go mbeinn féin i mo óige in ann a leithéid de fheachtasaíocht a dhéanamh agus atá Bernie Sanders á dhéanamh. Mo ghraidhin é, mar sin. Scéal áitiúil, Bíonn scéal áitiúil i gcónaí sa New York Times agus baineann an scéal seo le ceist atá ag déanamh scime do údaráis na cathrach le tamall anuas, go háirithe tar éis gur rialaigh Ard-Chúirt na Stát Aontaithe go raibh cead ag mná na cíocha a thaispeáint go poiblí, go háirithe agus iad ag tabhairt bainne dá bpáistí. Ach má tá an cead sin ag mná agus níl éinne a rá nár cheart an cead sin a bheith acu, tá na daoine seo in Times Square ag baint míúsáide as a gceart. Tá siad a dul timpeall na háite cíochnocht gan orthu ach thongannaí agus ceannbheart le cleití air agus ag cur gothaí orthu do ghrianghrafadóirí agus turasóirí agus ar ndóigh chomh luath agus ghlacann tú pictiúr díot féin leis na mná cíochnocht seo tagann na heavies agus iarrann siad Séisíní, Lorgaítear séisín. Ar ndóigh, níl cead acu táille a ghearradh. Ní féidir táille a ghearradh ar dhuine atá ag déanamh pictiúirí ach is féidir raic a tharraingt. Agus ar ndóigh, is andúiligh drugaí na daoine seo agus déircigh. agus níl siad ag nochtadh na cíocha mar aon agóid cearta féin a chur in iúl ach tá faitíos ar na húdaráis má thagann siad anuas ar na daoine seo agus má chuireann siad an dlí orthub go gcuirfear an dlí ar na húdaráis as leithcheal a dhéanamh ar dhaoine agus iad ag cur a smaointe in iúil i leith cíochnochtachais. Céard a thiocfas as seo? Go cinnte, féach ar an spás seo mar beidh an cás seo ag dul ar ais go dtí an Ard-Chúirt sar i bhfad. Tá scéal eile ag déanamh na roundaí faoi láthair. Níl a fhios agam cén fáth, really, b'fhéidir gurb é an rud é gur réamhtheachtairí iad an bheirt seo ach tá beirt bhan ag críochnú dianchúrsa na Army Rangers. Dianchúrsa naoi seachtainí é seo agus sílim sé seo an chéad uair sílim do mhná an cúrsa a dhéanamh. Shaye Haver is ainm do dhuine acub agus Kristen Griest is ainm don duine eile. Tá siad beagnach ar tí é a chríochnú agus is cosúil go mba chúrsa dian é ach feicfidh muid sar i bhfad an éireoidh leo. Déarfainn ón poiblíocht atá faighte acub le déanaí go mbeidh siad. go mbeidh an t-arm á ligint tríd ar mhaithe le dea-phoiblíocht. Is dea-phoiblíocht é mo ghraidhin iad arís, fair play dóibh. Bhuel, is ea, tá mé ag breathnú ar eagla na heagla ar an bhfocal 'graidhin' mar chuala mé an focal seo in úsáid i gCorca Dhuibhne,

mo ghraidhin iad agus scéal deireanach mór ná Jimmy Carter, an tUachtarán aontéarma cáiliúil ó na seachtóidí, a chaith an chuid eile dá shaol i mbun feachtasaíocht ar son na mbocht agus ag leanacht ar aghaidh leis an taidhleoireacht fud fad an domhain, comhghairdeas agus mo ghraidhin é sin freisin. Ach tá sé tar éis tabhairt le fios gur gur go bhfuair sé fáthmheas ailse le déanaí agus ceart go leor don am seo faoi in áit amháin í ach is cosúil gur aimsíodh sa dá áit í. San ae agus is melanoma é seo is cosúil agus gabh mo leithscéal. Tá mé fós ag casachtach, tá mé tinn, tá mé tinn.

go bhfuil sé sách suaimhneach leis an méid a thiocfas as. Bhuel tá sé ráite faoi thrí agam ach déarfaidh mé arís é, tá ardmheas agam ar an bhfear. as an méid a rinne sé, as na hiarrachtaí a rinne sé mar Uachtarán agus go háirithe as na hiarrachtaí a rinne sé ina thréimhse iar-Uachtaránacht. Mar sin, Jimmy, mo ghraidhin thú. Sin deireadh an scéal, mar a deirim, tá an aimsir feabhsaithe anseo i Nua-Eabhrac. Tá sé pas beag te, tá sé sna hochtóidí go fóill ach tá an taise imithe, buíochas le Dia. Ní raibh mé in ann tada a dhéanamh agus mar sin, cé go bhfuil an t-aer ar siúl agam san oifig anseo inniu, níl an t-aeroiriúnú ar siúl ann Níl ar siúl agam ach fean chun an t-aer a choinneáil ag rith tríd an seomra. Agus má chloiseann sibh Cad é an focal? Drantán? Drantán? An é sin an focal atá uaim? B'fhéidir gurb é. Bhí focal eile níos fearr agam le déanaí agus tá sé imithe uaim. Crónán dordán monabhar geoin sian. Sé crónán an focal. B'fhéidir dordán. Má chloiseann sibh dordán taobh thiar dínn, Sin é an fean ag déanamh a ghnó. Bhuel mar sin, sin deireadh na seachtaine. Ní dóigh liom go bhfaighidh mé am é seo a dhéanamh amárach nó Dé Domhnach agus mar sin go dtí an chéad uair eile a bheas sibh ag cloisteáil uaim guím deireadh seachtaine fada, deas, suaimhneach, ciúin, dea-aimsireach